chimene chakugwetsani coming back to my earlier question Yes. mwachi- mwachizindikira ayi ndikuja ndinakale mudzapeza kwanga kuti kukhoza umangoloza mwinanso pena poloza na dzala uyu kapena ayi koma icho sichidayende bwino tsopano tikupatsirani mchezo umene unalipo pakati pa brian banda ndi moses kunkuyu ya a brian banda tu anafunsa mafunso anzeru mafunso akuluakulu kumfunsa moses kunkuyu choyambirira wayankhulapo kunena kuti ndi chani chimene chinapangitsa kuti mcp igwe ituluke mboma ndipo moses kunkuyu wayankha momveka bwino pamene wafotokoza zonse zimene zinachitika komanso kuti amene anatengapo gawo ndi ndani ndipo wayankha m- momveka bwino kunena kuti achakwera komanso boma la mcp lidayendetsa bwino kwambiri bomali mkuona kwawo ndiye tatiyeni tikhale pompo tionere video iyi bwinobwino pamene tikhale tikusakatula chimodzi ndi chimodzi zomwe akuluakuluwa akhale akukambirana khalani pomwepo ndipo tifuna mulembe mu comment section zomwe inuyo mukuganiza kuti ndi zoona kapena ndi zolakwika mpulogalamu iyi madzulo ano ndi olemekezeka a moses kalongashawa kunkuyu amene ndi mcp whip ku nyumba ya malamulo komanso iwowa ndi mkulu wokopa wanthu mchipani cha malawi congress iwowanso ndi phungu wa nyumba ya malamulo ku dedza kote kuti tachiyesa chinthu cha mwayi madzulo ano kuti tikhoza kukhala nawo iwowa uh, until recently anali nduna yathu yofalitsa nkhani free and fair election Ku- ku- mukuvomera kuti mudagwa mchonadi Where free and fair shall Yeah. mean what? okay maybe let's, let's put that aside Okay. koma kuti muyankhe funso lachiwiriri Okay, it all much was kuti it was a free and fair because it was because i cannot justify Exactly. i cannot justify So thank you yeah. very much yeah. for that. koma ndimafuna ndinene kuti mwa- mwa- mwa- munavomera kuti munagwadi mchonadi tinavomera Yeah. kuti chisankho sitidawine. okay Eh. No, you're not, you're, you're not answering my question. mukati mchoonadi Yeah. ndi kuti mukubweretsa fairness ija imene mwangoipanga withdraw kumene ija. Okay. eh ndiye tisanene let's not put any adjectives to the object Eh, yeah, yeah. Koma tingonena zoti tidagwa muja adavomerezera a president eh tidavomera Chimene chakugwetsani coming back to my earlier question Yes. Mwachi- mwachizindikira ayi ndikuja ndinakamba muja kuyankha kwake kuti ukhoza umangoloza mwinanso pena poloza nadzanena uyu mati ayi koma icho sichidayende bwino apo sidatere koma zonsezo nkhale ife titakumana ngati Yeah. national executive ya chipani Yeah. tidapangana kuti tinakhala meeting muja mwina about 8 hours nthawi yonseyo timaloza ndithu ah koma nkhala ngati pakuti bwanji nkhala ngati pakuti bwanji koma pakutha pa tsiku tidapangana kuti okay zonse tunenazi tiyeni tipeze wena amene atithandizire kuomba mkota umene umaukadaulo kuti tione chogwira pepala kuti zakuti sidachite bwino zakuti ozichita sadazichite bwino zakuti ma systems samayenda bwino Yeah. kuti mmene tikupitanso kuchisankho zisangokhala about ifeyo ngati malawi congress party but about the whole electoral process in the country chifukwa ife we are stakeholders in Yeah. the elections Ndipo stakeholder aliyense, kuyambira voter, kaya wa chipani, kaya wa bungwe, ali ndi ufulu okuti akhoza kubweretsapo maganizo ataona kuti zina zake sizimayenda bwino in the whole electoral process. Nde ifeyo tikhoza kukhalapo oyambira kuti zinthuzo zikakonzedwe. Kukonza ku chipani, nkhalenso okonza the systems. muganiza kuti munkaliyendetsa bwino dzikoli in the 5 years imene inu munali mboma ngati mcp that's subjective chifukwa aliyense akhoza kuona mmene no ndikufunsani inuyo kuganiza kwa ife Eh, kuganiza kwa ife. nchifukwa chake ndimayamba nkunena zokuti Yeah. aliyense akhoza kuona mmene angaonere koma Yeah. ifeyo Yeah. tinena zoti eh tinkaliyendetsa bwino dzikoli ndipo kuyankhula kumeneko ndikayankhula ine Yeah. ndikuyankhula movomerezana ndi amene mu society yathu pa 22 23 million people Yeah. amene akhoza kuganiza mmene ndikuganizira ine sindikuwayankhira amene anganene kuti ayi munaliyendetsa bwino but chifukwa inu ngati munangofunsa general Ehe. dziko kuti liyende pali ma sectors ambirimbiri yeah kuti muyang'ane chuma chathu ndiye chinthu chachikulu kwambiri chimene chimativuta the economy so kayendetsedwe ka chuma nkamene kamapangitsa kuti anthu akhale okondwa kapena anthu akhale okwiya tsono chuma chija nthawi zina chimakhala ndi zinthu zimene zimadzipanga zokha kuti zikhoza kuthandizirani kukuza chuma chanu inu nkungozigwiritsa ntchito zimene mulungu amakupatsani tiyerekeze miyala ya migodi zinthu zimene zina zokuti simungati tidapanga miyala nde tidadzipatsa mulungu adatipatsa nthaka ife tigwiritsa bwanji ntchito nthakayo nyanja zathu tourism tigwiritsa bwanji ntchito zimenezo Nde pozindikira kufunika kwa zinthu zimenezi tinakhazikitsa ndondomeko ija ATM Strategy ija kuti nkhani zokopa alendo tidzitani, nanga nkhani za malimidwe tidzitani, nkhani za migodi tidzitani. Nde mukayang'ana ma foundations ngati amenewowo muona kuti nthawi ya Malawi Congress Party pansi pa utsogoleri wa Lazarus Chakwera mbali zimenezizi tinakhazikikamo kwambiri. Mukayang'ana Mukhoza mbali kunena kuti chuma chinali bwino. ndakamba za zinthu zimene zimathandizira Yeah. kuti chuma chikhonza kumayenda bwino yeah ndiye zinthu zimenezozo ndi izi Pangati simungayang'ane zinthu zimene zikhoza kumakupatsani chuma chuma chanu sichidzakhala no nkhani yanga funso langa la chuma chuma osati zothandizira chuma ndi funso limene limayankhana chimodzimodzi ayi silingakhale ndi chimodzimodzi chimodzimodzi okay Chi- simunganene zokuti inuyo mukamba zakutchena musanakambe za zovala oh ah sizingatheke inuyo a Brian mmatchena eh Chifukwa chani ndimatchena? Ayi zovala zimene ndimavala, mmene ndimachapira zovala zanga chifukwa adandipatsa zovala ndidagula zovala ndidapeza ndalama ndiye mumatchena. Kutchena simumangofikira kutchena. Chuma kuti chiyende chimachokera kuti chuma. Ifeyo chuma chathu chimachokera kuti. Okay. Kumene kumachokera chuma kwathu Mm. takhala tisakuzisamala zinthu zimenezo tsiku lina sizidzatipatsa chuma chokwanira. Nkhani ya tourism takhala tisakuisamala. Nkhani ya malimidweyi takhala tikumangopereka mbewu kuti anthu akalime, akalima nzokadya basi, consumption, zokuti kupanga produce zochuluka kuti zizigulitsidwa mdziko muno komanso kugulitsa mayiko akunja tikapeze forex sitinakhale tikupanga zimenezo. Nkhani ya miyala yathuyi, miyala yathu mmene idatsekedwera Kayelekera inu mmakumbukira. Kayelekera idabwera nkugwira ntchito kwambiri koma mutapita mmene kunalili asanatsekulenso apapa kunali komvetsa chisoni kumati anthu a ku Karonga atsala ndi chani? zonse zija anthu amangotenga ati tukayeza mmene zapita tikayeza ndiye panafunika pakhale malamulo oteteza zimene zija zimenezo tazipanga ife nkukhazikanso kampani imene idzipanga miyalayo ni imakhala yopanga mitengo yake nkugulitsa nayo limodzi pa zomwe amalawi amalawi ali nayo pano boma, boma lanu la mcp Yes. linasamala chuma cha Mala- cha malawi ngati kuyenda kwa chuma kuli zinthu zimene ndanenazi ndikuti boma lidasamala chifukwa mukamba za chuma Mm. sukamba za akaunti yakubanki Muda- mudabwereka ndalama zambirimbiri under your government munabwereka ndalama zambirimbiri mpaka ngongole zakuti zafika 17 18 trillion mukhoza kuloza kuti ndalama zimene tidabwerekazo tidapangira izi izi ndizi panakhala kuti tikulozerana mafigala yeah. kuti munabwerekapo ndalama izi Yeah. munabwereka ndalama izi ndakati ndidzifotokozera koma ndalama zimene zinabwerekedwa zonse Yeah. mu nthawi ya a Lazarus Chakwera Mm. ndalama zija zimadzera ku parliament ku parliament nkufotokozera anthu kuti tibwereke ndalama izi tipangire msewu uwu ndalama zija zikabwera ndi kumakhala kumwe kuja makomiti amene amayang'anira kuti ndalama zidabwera zinagwira ntchito imeneyo Nde simukapeza ma komiti aja akunena zoti ndalama iyi idabwera koma sinagwire ntchito yake. Choyamba nchimenecho tinabwereka kuti zigwire ntchito koma tinabwereka mogwirizana limodzi ndi ma MP a dpp, ma MP a udf, ma MP a zipani zonse. Tiyeni ngati dziko tibwereke, anthu akwakuti akusowa msewu, anthu akwakuti akusowa chipatala, tiyeni tibwereke tikapange zimenezo. Nde tinapanga zimenezo. Mukanena za ba, za figure imene ikutchulidwa, ma trillion amene aja. Ma trillion ajatu nchifukwa tikukamba ndalama zimene zimakhala zikungokwera chifukwa chakutinso ndalama yathu imakhala ndi kumatsika mtengo koma mukaona pa madola akewo muwona ndalama zija nchimodzimodzi ndalama ili akauti kwacha sikugwa mafigala sibwezi akukwera nkumatchulidwa mmene titchulira muja koma ngati kwacha yatsika inuyo dzulo munali ndi 100 dollars 100 dollars iyo imakhala mwina 700,000 kwacha lero amene munadzakongoza 1000 dollars podzatenga makwacha adzafuna mumpatse 400 i mean uh, 480000 kwacha nchimodzimodzi mmene zimakhalira ndiye mufuna kuyankha kuti muyankha kuti ya nanga si munandifunsa za ngongole Yeah. nde ndayankha pawiri ndiye choyamba funso munacho- langa ndinoti mukhoza kuloza

ku Afrexim komano sinatengedwa ngati ngongole inali ngati grant kenako muona kuti ngongo- inali ngongole koma kuseri kuti ubweza ayi koma ulendowu timatenga ndalama kudzera ku parliament aphungu onse nkukambirana there is a money bill okay Iyi. what, ab- what about n- ndalama za misonkho ya malawi Ehe. can you be proud kuti mudayisamalira bwino in what way kusamala kwake muonera kotani 67 billion for example ku state house zimachita chani mukutanthauza 67 billion ya budget yakutsera no, no, no yes yes nawo zimene zizi yeah mukadzapanga formu- mukadzaona budget yapangidwa formulate budget ya masiku ano simangoti tapanga minister of finance wapanga present budget nde kenako basi nayo tiyeni tikayambe kugwira ntchito ayi akapanga present budget statement imakhala ndi ma estimates amene akuganiza kuti tikhoza kupereka ndalama izi izi Ndiye kumakhala nthawi imene makomiti oyenera kuunikira zimene amakayamba kuunikira. Makomiti aja akamakaunikira mabajeti aja isanapangidwe pass, ndipo makomiti amene aja amene ali ma constitutional committee-wo amaperekedwa mpata kuti apangidwe chair ndi ma MP amene ndi achipani chotsutsa. Ndiye makomiti amene aja amapangidwa chair ndi ma MP otsutsa aja nkukaunikira unikira masabata awo awiri nkubwerera kudzati taunikira zonsezi ndipo bajeti imeneyi ili bwino tiyeni tikapange pass nkubwera m'nyumba muja nkudzapanga pass zokuti ndalama imakagwira ntchito yanji inu ndi ine kuti tiyambe pano litilowera tsikuli koma nkhani njokuti ma MP kuphatikizapo otsutsa amene ena ali m'boma padakali pano, amakaunikira budget ija nkuti ndalama izi zipite uku ndalama izi zipite uku amati zikagwira ntchito yanji. Zikakagwira ntchito imabwereranso report ija ku public accounts kuja ku komiti kuja akakaonenso ndalama zija tidapereka chaka chatha zija zinagwira ntchito motani. Report imene ija inu mukhoza kuipanga access for the sake of, uh, for the public. Ndondomeko ya chuma imayenda choncho. kutengo zimene zomwe ndifunse pano ndemvetsa pa mabiliyoni amenewo panali yakuti yopangira chakuti panali yakuti ayi koma alipo amene anakhala ndi document yonseyo good two weeks nkuunikira ichi nchachani ichi nchachani ndipo akamaliza zonsezi zimene chikatha chaka akakumananso nkuunikira izi zinagwira ntchito imeneja zinagwira ntchito inu akangomaliza itanitsani ripoti koma zoti tikhale pano inu kumati tiwerengera coin iliyonse inu ndine ayi sizingachitike okay sizingachitike so munasamala chuma cha malawi of course huh? yes ngati sichinasamalike Yeah. inuyo mulibe umboni simunganenenso ineyo ndilibe umboni sindinganenenso ngati sichinasamalike tikawauze ma mp muli ku parliament unikirani chuma pakuti pakuti chinayenda bwanji kuchokera pamenepo a brian banda mudzanena momveka kuti sichinasamalidwe kapena chinasamalidwe koma yongodzuka nkuti simunasamale imeneyo malamulo siziyenda choncho no but we can ask we can can ask ask. we can ask kuti Andi mukamati- ndalama izi mmapanga nazo chani ndipo po- pofunsa ndalama izi mnapanga nazo Yeah, chani yeah. ineyo sindimagwira ntchito ku ma institutions onse aja aboma okay koma alipo amene amagwira ntchito kumene kuja ndipo ayitanidwa kupita ku accounts kuja kukapanga audit ma audit reports amene aja akaperekedwa ndipo ma MP akafunsa ichi chinatani ichi chinatani akamaliza chimene chija itanitsani report inu mudzauze dziko report lija kuchokera pamenepo Mudzakhala kuti mukuigwira ntchitoyo molongosoka bwino komanso osakhala mongoganiza nkungotchula okay because ena amanena kunena kuti where you missed as a government was kuti you were reckless with our money ayi anthu akhoza kunena zimenezo inflation kaya zikumveka kuti kaya machi- amapulinta ndalama chiyani zimene Tidakambapo. tidakambapo tinakambapo eh. zoti zikumveka kuti zikumveka kuti inu mukumbukira nthawi ina zidangomveka kuti ah, ena ake amapereka mafigala abodza kwa imf Eh, eh. zidadzatsimikizika pambuyo atachokapo. Ndi mpata wabwino okuti zimene mumangoti zimakambidwa akachoka umakhala mpata wabwino kuti makiyi amene muja ali ndinu mukhoza kuitanitsa failo iliyonse Okay. nkhani zokuti ayi inflation ikunena amaprinta ndalama Yeah. panopo sitili mboma amene ali mboma aja kupita kukawauza inu agavana ali reserve bank tabwerani kuno inu auje tabwerani kuno akuti mumaprinta ndalama nchifukwa chake dzikoli inali ndi ndalama zochuluka motere basi kenako nkumakawauza anthu zinthu zoona and you are, you are, you are, you are, you are willing to, to be scrutinized i mean zimenezo sizimatengera kuti someone is willing government boma lilonse ndi la anthu ndi la malawi Yeah. musadzatengere kuti someone has to be willing chilichonse chimene amalawi angafune kuti achidziwe kutereko chimene angagwiritse ntchito ndi boma limene lilipoli okay ngati ayika boma lina pamalo boma lisadikirire kuti akamve kuti someone is willing boma likangogwira chimene anthu akufunacho pogwira ntchito imeneyo Okay. amalawi amadziwa kuti sizidayende bwino Sadza- sadza- sadzanena kuti ndi witch hunting akachipanga ndi zinthu zongolota Yeah. ndi zimaoneka ndi witch hunting koma ngati akuchipanga kumaoneka kuti ndondomeko yake ndi iyo tinayamva zakuti zakuti ndiye tikufuna tifufuze paja lamulo limadzitchula lokha okay lamulo sungangoti ufufuza mpaka na dzaka sikisi tikufufuza ayi mukamakayamba muja pezani maumboni bwerani mma- ndi nkhani zimenezi momwe zitagwira kale ichi tifuna tikafufuze ichi Yeah. poyamba kufufuzako imene kuti amalawi aja mawa sakuneneni kuti a inunso mumangomanga anthu mulibe nkhani chifukwa zimene zachitika ifenso zatichitikira ndamvapo anthu akunena zoti a mwina ena ake munangowamanga alibe alibe nkhani ina iliyonse munalibe nkhani yolimba chimodzimodzi awanso zidzaonekera Mm. anthu adzanena zokuti "Ah, munangowamanga anthu koma mulibe nkhani so amalawi pano adachenjera kwambiri amadziwa zoti izi zongomangana zabulezi zopanda pake zongomangana zabulezi koma iwo akhale kuti o nkhani tili nayo iyi tikuganizira zakuti zakuti chifukwa cha amalawi aja ativotera aja tiyeni tifufuze akafufuza nkupeza kuti munthu wina wolakwa alipo lamulo ligwire ntchito amalawi adzakondwera tidzaperekanso phunziro kwa ena amene ali mundale pakali pano boma la drc akuti lidatipatsa 30 million liters okay ya mafuta Ku- kunoko akuti kudangofika 2.3 mudaziyendetsa bwanji zinthu no nkhani ya mafuta yeah nanga mukunena za nocma yeah nocma ndi bungwe limene silimapita ndi boma kapena silimapita ndi chipani limakhalapobe a nocma sikungatuluke mafuta kwina mafuta aja nkumayenda kumabwera ku malawi kuno popanda kukhudzika kwawo pa kayendetsedwe ka mafuta Yeah. ndiye ngati mafuta amachoka maliters amene mwa- mwatchula 30 million 30 million akuti 30 million liters kuti ngati imachoka ku drc pomadzafika kuno inafikira kuti yochepayo ndiye chifukwa chani simunalandire yochulukayo nocma is still in place as we are talking ndi bungwe limene si bungwe limene limachoka ndi chipani kuti kumeneko ndiye kukoma kwake kwa ma institutions amenewawa Okay. kuti amene analimo aja ngati akuona kuti eh adandituma ndi akutiakuti aboma lija okay atchule awatchule atchule chimenecho Okay. chifukwa choti iwowo ndi bungwe la boma okay ndi bungwe la malawi Okay. anene kuti amene adatituma aja ndi akuti akuti chifukwa ife zimene tinkamva zokuti akuti ananama mafigure kwa imf sidapita kwa imf ife kodi imene imene- imene mukuyika mukuyika kamera chifukwa mwatchula nkhani ayi nkhani ndiopereka chitsanzo palibe china chifukwa amene amanena zimenezo ndi anthu ogwira ntchito Ok- okay, Eh, okay. malipoti amene amapereka Yeah, yeah. yes so chimodzimodzi yeah kungogwira proceed ntchito- you can use that example Kung- use that example chimodzimodzi kungouza a NOCMA tabwerani ku drc unachoka mafuta awa munalandira mafuta ochepa mafuta ena adatsika pakati ndiye akuuzani kuti amene ankabwera iwo nanga si olandira ndiwo That's right, yeah. amene tidalandira adati tikhotetsere uku akanene ndiwo ngati sanena nkhaniyo ndi ya iwowo okay ngati sanena Okay. chifukwa osati ayi akuti ananditumizira 1000 ndi koma mmene timalandira ife pamodzi pano tilandira 200 ndi nkupita na post office a post office sichinadzera kwa inuyo ichi eh ife tilandira 200 inayo todzera tsalanda ndi inuyo mufotokoze ndinu munakhotetsera kuti 800 Okay, okay. akangopanda kutchula kuti ayi 8 iwe napitawo ili ndi iwowo okay ili ndi iwowo ndiye kuti for now tiyang'ane ku NOCMA a NOCMA basi a NOCMA basi afotokoze mafuta anapita kuti ngati ena adauza kuti matraki ena adzere pena pake anene afotokoze ndiwo akangonena kuti ida- idadzera kwa a Kunkuyu ngati atanena kuti adzera kwa ine Ehe. ndi kuti no- boma lija libwera ndi kwa ndani Okay. kwa ine Okay. kuti akuti mafuta aja adadzera kwa ndani kwa ine basi aboma adzanditenga Okay. kulandira mafuta iwe chifukwa chani basi pasavute ayi ndipo zimene zidzichitika nthawi zonse boma lililonse tidzayamba kuphunzira zinthu zikamachitika mwa Mm. tidzayamba kuona kuti 5 years idzayamba kuoneka ngati 5 days that's right yeah tidzadziwa kuti ah, mawa lilipo yeah mawa lilipo koma kulekerera kukhala ngati mawa kulibe alipowa apanga zinthu zachibwana nanga nanga ata- ata- atatchula kuti mu- mu- mumpanda mupanda mwana Mungu kwa kwanu. malamulo malamulo adzigwira ntchito koma bola asangotchule kuti afuna kutchula pakamwa Okay, pakhale pakhale evidence. pakhale evidence Okay. basi pakhale evidence ndimene tingapangire kuti mawa anthu adziliopa kupanda kutero mawa silidziopedwa Munanena inuyo kuti National Executive Committee inakumana ya chipani chanu. Ife mmene tumvera zikumveka ngati kuti mwagwirizana kuti mukhalabe ndi a Chakwera mm. nzona zimene imachita malawi congress party yeah. imagwiritsa ntchito malamulo nde adindo amasankhidwa kugwiritsa ntchito malamulo nde malamulo aja amafotokozeranso kuti munthu adzachoka pa udindowo chifukwa chani okay. nde ife tikungotsatira malamulo kuti mmene zachitika taluza chisankho koma malamulo a kuchipanachi taluza tili mkati mwa ndime ya malamulo okay ndiye kuti tangoyika malamulo adzigwirabe ntchito chifukwa chakuti malamulo aja adakhala chete ponena kuti tidzatani mukadzaluza chisankho osadanene Ah, okay tidzatani mukadzaluza mwina kapena atakhala kuti afuna kupanga interpret mwa mtundu wina koma malamulo sadakambe kuti mukadzaluza chisankho yeah Inu adindo nonse amene munasankhidwa pa convention imene inachitika musadapite kuchisankho ndiye kuti maudindo anu adzatha. Constitution yo sindidaiwerengepo page imeneyo. So chifukwa mwina musadabwere Yeah. idanena constitution kuti adindo adzasankhidwa adzakhala pa mpandowo zaka zisanu zilizonse Yeah. ndiye ifeyo tinapitadi ku convention ah, chaka chapitachi Yeah. kumene kuti anasankhidwa adindo kuwerengera zaka zisanu kuchokera 2024 idzukatha 2029 yeah nde pakatipa sinanene constitution kuti mu- mukasankhidwamo nde nkupeza kuti mwapita pa chisankho mwaluza ndi kuti udindo wanu watha sidanene okay so achakwera he is still the legitimate leader wa malawi congress party until 2029 national executive committee yonse ya malawi congress party yeah imasankhidwa kuyambira president, achiwiri wake ndi mayi Gotani Hara, achiwiri ena ndi mayi Abida Mia, a secretary general ndi a Richard Chimwendo, achiwiri awo pamene pali a Gerald Kazembe, pali a Uchizi Mkandawire, a treasurer general a John Paul, nkumabwera mpaka kumusiku chinthu chimenecho chonse chidasankhidwa 2024 Okay. chilipo mpaka 2029 so ena amene akunena kuti achakwera sitikwafuna zikuti aku- akuzitenga kuti ayi si zoyankhula paka zota

koma inu simuli contract ya Mm. anena zoti sindikufunani amene aja amene amayankhulira ine sandisangalatsa Yeah. koma inuyo chimene mmakhala mwa mwakhala kunyumba mmapukuta contract yanu kumayang'ana kuti Mm. yakuti ayimzeye chachikulu nchani amene akuyankhula nchimene chili papepala pano Okay. chimene chili m'malamulo chija koma kukhala m'malamulo sizikuletsa anthu kuti akhoza kuyankhula chimene akufuna kuteko anthu akhoza kuyankhula ndiye democracy Okay. ife awa sitikuwafuna ndiye zikafika pakuti kusafuna kuja kwa- kuli mpolowera m'malamulo Yeah. ndi kuti amangopanga evoke that lamulo Okay. mogwirizana ndi lamulo lakuti lakuti limene limanena kuti mtsogoleri akadzaluza chisankho asadzapezekenso ali mtsogoleri ku chipani kaya ndiwe director koma ukaluza chisankho usadzapezekenso uli director mogwirizana ndi malamulo limeneli popeza kuti mwaluza chisankho tikuti tsopano tipite ku masankho a convention ofulumira moja timanena pali malamulo munthu asapite kukafunsa ntchito ya u-MP adakagwira ntchito mboma yeah Ndiye wina ngati anakagwira ntchito anakapeza u MP akugwirabe ntchito bho ndiye kuti anthu amadzati mogwirizana ndi malamulo amene amati musakatenge nomination Yeah. mukugwira ntchito mboma ifeyo a Malawi electoral commission takukanizani kuti simuima nawo chifukwa tili ndi umboni wokuti mudakagwirabe ntchito mboma so naapa chimodzimodzi mogwirizana ndi malamulo so what about those amene akunena kuti 2029 kwatalika because ma- masankho ali 2030 Agwiritsa ntchito malamulo basi. masankho ali 2030 so 2029 sitingayambe zosakasaka candidate Ayi, kodi mukuti- kapena mwina funso likhale lonena kuti a, a president a, a, a, a former president chakwera amene ndi a president a malawi congress party pano

chifukwa chakuti a president chakwera mm. is he eligible mm. to stand again using the malawi congress party in 2030 the malawi congress yes or no ndiye mufotokozere the malawi congress party constitution yeah. imanena kuti president adzakhala kwa materemu awiri okay amakhala teremu yoyamba okay ndi amakhala teremunso yachiwiri ngati anthu amusankha okay koma Tidasintha malamulo kunena za kuti ali mu teremu yake yachiwiri ngati president ku chipani nkupeza kuti wapambana nkukhala president wa dziko, Yeah. popeza kuti ku dzikoko kumaloledwanso kukhala teremu ina yachiwiri, Yeah. ndiye kuti tidzamulola kuti akhoza kuyimanso ku convention Okay. nkuti apeze teremu ina imene ikamuthandizira kukakhala ngati president wa dziko koma adakali president wa chipani Okay. ndiye zimenezo tinazichita Term yoyamba anakhala sanapambane chisankho. Yeah. Term yachiwiri anapambana nakhala president ali mu term yachiwiri ku chipani kuja. Okay. Ndipo popanga apply lamulo limene lija lidawaloleza kupitanso ku convention. Nakakhalanso president wa chipani ngakhale kuti panopo sadapambane u president wa dziko. Yeah. interpretation yakuti zikatero kuti anali president wa chipani monga mogwirizana malamulo koma u president wa dziko sadawine term yachiwiriyo sadaiwine

mm. three terms yes ndiye 2030 ikhoza kukhala fourth kuti apite ku convention yeah pa third term uyu Ehe. fankhale third term uyu kuyambirira kulibe or third term kulibe kulibe okay malamulo third term ndi imene anakayipeza pa 2024 ndimene anakayipezayo chifukwa chakuti Yeah. anali president wa dziko okay ndiye constitution idanenedwa bwinobwino kuti koma mu teremu yake yachiwiri imene ndi yomaliza ku chipaniko yeah ngati mu teremu imeneyi mpamene wakapezeka kuti nanga sitimati amene asankhidwe president ku chipani Yeah. ndi amene adzayimirira chipanicho pa chisankho cha, cha upresident wa dziko that's right ndiye ngati anakapeza upresident mu teremu yachiwiriyi Ndiye kuti ku chipa, ku dziko kuja kukawaloleza kufunanso teremu ina yachiwiri ya upresident. Koma chifukwa amene amayimirira upresident wa chipanichi ndi amene wasankhidwa pa convention, Yeah. payenera kukhala ndondomeko yopanga regularize pamenepo kuti ameneyo asankhidwenso apeze mandate ina kuchokera ku chipani. Chifukwa Okay. chipani sitingayimitse munthu pa chisankho cha dziko amene sali president wa chipani. Okay. Ndi zimene zinachitika mogwirizana mamo. Poyerekeza pomaganizira kuti mu teremu yachiwiri Yeah. akapambananso, ami mu teremu yachitatu akapambana uko nkupeza temu yachiwiri yacha ya president Okay. ngati teremuyi ili yokuti imatanthauza kuti uyuyu adzakapezedi teremu yachiwiri ya upresident pokhapokha mpaka adzayipeze ndi pamene adzapezeke kuti wasiya upresident Yeah. ngati zili choncho Yeah. ndiye lamulo lipangidwa interpret mwamtundu wina Okay. so ndi interpretation imene ine sindingakhale nayo okay Eh. what about those Ndi- ndi- ndinakufunsani funso Yes. limene. what about those amene akunena kuti sitingapite ku convention 2029 kukasankha mtsogoleri it will be too late for 2030 ayi umene kuti ndi ufulu ndi ufulu umene ali nawo Yeah. kuti ine nditakhala kuti ndikuonanso choncho ndikhoza kunenanso chimodzimodzi okay Eh, ndi ufulu umene aliyense akhoza aliyense akhoza kudzuka kuti ano uyu sitikumufuna uyo sitikumufuna uyo sitikumufuna koma tsopano zonsezi chaukuyankhula zonsezo chifukwa nkhani kuyambira day one Yeah. after kusankhana kuti amatuluka ena kuti uyu sindikufuna Okay. from tsiku lomwe lija okay koma tsono kuti tidzingotengera kuti wakuti watero kuti sitikonza nkhaniyi tiyang'ane malamulo ndi aliyense angosakatula malamulo mogwirizana ndi lamulo ili tikuti tipange zinthu motere koma zichadanena kuti tikupanga ah, tapeza consultant amene atiunikire zimenezi ataunikira consultant uja modekha bwinobwino mopanda kutenga mbali Nkunena zoti koma ifeyo ma recommendations athu tikuti kuyenda chitsogolo bwanji mutapanga izi izi izi kaya anenapo kuti mutapanga chisankho chofulumira ngati tidzachivomereza kuti achipangadi mu spirit yabwino ndikuti ngati nyumba tidzakumananso nkuti palitu ma recommendations awo tichite break pang'ono tibweranso posachedwapa ngati mwangotipeza kumene mukuonerayi ndi program ya Times Exclusive ndili ndi the Honorable Moses Kunkuyu MP amene ndi MCP Whip ku nyumba ya malamulo komanso ndi mkulu okopa wanthu ku chipani cha Malawi Congress iwo wanso ndi phungu wa nyumba ya malamulo ku Dedza ndine Brian Banda tichite break akutipatsira ndi a uh, Rainbow Paints tikabwerera tili ndi zambiri zokamba ndi akalonga uh, shawa musatalikire tibweranso posachedwapa

Times exclusive pano pa kanema wa Times ndi ndi uh, Moses Kunkuyu tiku- tikuyamikeni kuti mwabwera Chabwino. eh Zikomo. kunalinso manong'onong'o kuti za leader of opposition iye a Chithyola sitikuwafuna tisankha wathu kumeneko mpaka akuti munakumana can you brief our viewers kuti zo- zidayenda bwanji kodi Uh, malamulo aku parliament yeah atiti mati tiyambire nkuti malamulo a dziko constitution imafotokozera kuti mnyumba muja muli mbali ziwiri mbali yotsutsa ndi mbali ya boma Nde mbali ya bomayo kumakhala utsogoleri wake, mbali yotsutsayi nde kuti kudzakhalanso utsogoleri makamaka pa chipani chimene chili chachikulu kwambiri chapeza ma MP ambiri, mbali imeneyo chidzasankha mmodzi wa iwo kukhala mtsogoleri wa zipani zotsutsa mnyumba muja. Nde ma standing orders amafotokozanso chimodzimodzi. Nde ife ngati chipani chimene nchachikulu. kumbali yotsutsayo ndiye kuti nkhani yokhala ndi mtsogoleri wa zipani zotsutsa mnyumbamo inagwerano kwa ifeyo ndiye ife tidakumana tinakumana ndi a president ngati uh, ma mp amene ali mnyumbamo podziwa kuti amene ali mtsogoleri amene atakhale mtsogoleri wa zipani zotsutsa bwezi ali president lazarus chakwera adakhala kuti president lazarus chakwera ali mnyumba ya malamulo koma poti sadaime nawo pa chisankho Yeah. cha uphungu ndekuti mnyumba muja sakhalamo so what is actually happening chokuti amene akupita amene omwe akuyimirira apresident achakwera aja malo motumikira zimene zimene zija Yeah. ndiye tisankhe motani popeza kuti ma standing orders amagwiritsa ndithu ntchito word yakuti elect nde Tidakumana ndi a President tinali nkhani ziwiri, nkhani za ma speaker komanso nkhani ya leader of opposition. pa nec yomwe ija Ayi pa Sunday pa nec, Oh, we- we- caucus tsopano ya oh, ma- oh, caucus. ya ma MP. okay Ndiye tidamvana adafunsa iwo titani tisankhe motani ndi ati tisankhe za ma speaker basi nkuyamba. Sipikala woyamba candidate Tiimika ndani akuima auje ndi auje I remember ankaima honorable Sam Kawale ndi honorable Peter Dimba tidapanga madongosolo athu amavotedwe tidavota oima aliyense nkubwera mmonita wake kuvota vota kuwerenga Okay. apambana ndi awa ena opanga congratulate anzawo akatiimirire ndi amenewa wachiwiri chimodzimodzi Apo- a- a- a- achabwera anali momwemo ali pomwepo okay Kenako leader of opposition tiyambepo mavoti ndiye kudayimirira anthu Okay. a president timaganiza kuti bwanji nkhani imeneyo titani nazo kasankhidwe kake timveko ma nominations timve nomination yochokera kwa inuyo mundimvetsetsa timve nomine- ngati posankha paja mmapanga ma nomination Yeah. ayi ife tuganiza wakuti tuganiza wakuti Tsono tapereka mpata timve nomination imene mutipatse ndipo nomination ija akaipereka zili kwa ifenso kupereka nomination ina Okay. kuti tikuona zoti ah taperekanso nomination iyi tiyeni tikakumane tikatani tikavote koma ngati nonse mungavomerezane ndi nomination imeneyoyo imene aperekayo ndiye kuti ifefe tiyendera pamenepo kuti munthu uja wavoteredwa unopposed ndi mmene inaperekedwera statement iyo inali yokuti tikupereka Ndipo tikukhulupilira kuti munthu amene angamupange nominate timuvotera unopposed. Amene a- ame- a- amene anga- Amene angapangidwe nominate Ndi a president. ndi a president. Okay. Kuona kuti kuwapatsa mpata opanga nominate for election Okay. as a leader of the opposition. Okay. Ndiye kumva chifukwa tinali mu spirit yokuti amene mumpange nominate-yo timulandira ngati wavoteredwa unopposed. Chinavuta nchani kuvota? kuvota kunkayenera kuyambira pa nomination okay it starts with nomination Okay. so now tidampatsa apange nominate Okay. and we couldn't ambush him kuti pangani pompano nominate nchifake sitidapange vote tsiku lomwera okay nchifake so sidalengezedwe the same day Okay. koti tidalengeza kwa a speaker okay kenako parliament ikakumana mpomwe zimazamveka kuti oh uthenga wapita kutinso kuti amene ayi- akhale leader ndi akuti ena akhala pakuti ena akhala pakuti zimenezo mukunena zoona kuti padamvekadi kukhala ngati kuti kung'ung'udza kung'ung'udza kumeneko tidaona kuti kuti kuthe anthu tonse tiyeni tikumane ndiye tinakakumanadi ngati maphungu onse kokasi athu okay. nkufotokozerana kuti nkhaniyi tidayipereka dzina lidabwera ndipo dzinalo ndi ili koma anthu nkhawa inali yakuti timayembekezera kuti mutadapangira muja tipitanso nkukatiuza kuti dzina lija ndi ili ndapanga nominate uyu koma chifukwa tidangopita dzina lija nkupitirira ku parliament tikadali tipeze mwambo titiuzidwe okay nde titauzidwa basi zidatha asekretary general analipo a first deputy president analipo popeza nawonso ndi ma mp koma nomwe adapanga nawo kuti mwina Brian Banda amufunsa ndimene papita ku parliament mwachitsanzo zonse zokhudza zilitali black box a Gerald timayembekezeranso Kasembe, kuti yes, adatulutsa moses kalata kunkuyu Mm. ayankhe momveka bwino kuti black box inayenda bwanji chifukwa kumbuyoko panali video imene imazungulira kunena kuti a moses kunkuyu ananena kuti black box ilipo ndipo mu video ina anayankha kunena kuti black box Ndipo mu vidiyoyi ayankha kunena kuti atha kupereka ndalama ndipo asakesake kulikonse ma videos amene anawafunsapo kale za ma interview okhudza black box ngati ananena kuti black box yo ilipo. Mkuona kwanga Moses Kunkuyu ndi munthu wa nzeru, ndi munthu ozindikira komaso amagwiritsa ntchito kaganizidwe kake kabwino kuyankha mafunso ena mochenjera. Mafunso ena sanayankhe monga mmene akufunikira koma wangoikapo malingaliro amene akutsekereza zonse, pamene mafunso ena waayankha mwaukadaulo kutseka zonse poti munthu sungafunsenso mafunso. Pangani like komanso subscribe kuti tizikupatsirani nkhani.

Mm, ndani? a president chakwera Okay. adabwera pa tv pano Okay. ndagwira anyamata ena sakugwira ntchito bwino anagwiri- anagwiritsa ntchito chitsanzo cha kunokuma Okay. Eh? ndikangowina pachiwiri ndiwachotsa chimene china chiganizo chabwino inuyo inuyo inuyo mmene Ayi, sidi panopa nga analyze mtsogoleri mzika no no sitikukambatu za the qualities of a good leader ayi koma tsopano ndi nanga si nkhani iyi ikuchokeratu kwa Che Cho ayi tsono mukudziwa mwanena kuti pali atsogoleri Eh, ndenda pa- ta- ta- ta- tadikirani naye, musandidule chabwera pali atsogoleri awiri ena amabadwa ndi utsogoleri Yes. ena umachita panel beat mawu achokera kwa iyi yes ndiye wochita panel beat-yo u- uma, uma, u- ukamuuza kuti apa takonzani apa takonzani Iye nkusamba. nkusamba amauluza Eh. kutsoka simwe mwanena rundi zimene yes nde nde ndikupatsani chitsanzo kuti a president chakwera Yes. adabwera pano pa tv pa ndachimva chitsanzo mwachimvatu okay tsopano ndimafuna ndinene chonchi yeah Poyamba paja mukakumbukira takamba za President Chakwera Yeah. ndi zimene anthu ena akunena zokhudzana ndi kuti kodi apitilire kapena ayi. Okay. Tsono mwakambanso za Honorable Chithyola Yeah. ndi zimene zinalipo ngati mavuto pakatipa Yeah. zimene ndakanira kuti ndipange analyze utsogoleri wawo chifukwa chakuti zitibweretse pa page imene ija yakuti kodi ndi mtsogoleri otani ndi zimene zimachitika pa sabata yapitayo Okay. chimodzimodzi we have the name of dr chakwera limene mwalitchula koyambirira kuti Yeah. if i go into analyzing zimene anachita zikhala ngati kuti tsopano tifuna kugwiritsa ntchito zimenezo kuti zitiyankhire funso lakoyamba kuja kuti should we go on with dr chakwera kapena ayi Okay. sindikufuna kupita into that. Osimo simukufuna. Ayi. Why? ndafotokozera chifukwa kuti chimene ndingayankhule pano Yeah. chioneka kuti either ndikupanga pop up prop dzina limenelo kapena ndikukhanga ndikufuna kuwononga dzina limenelo koma chimene ndingakuuze ni chakuti dr lazarus chakwera ntchito zawo zimene mwaziona inuyo mutenge ntchito zimene mwaziona musatenge zimene tikuganiza kuti inu muganiza bwanji ayi kodi titakamba zoti akonze misewu anakonza misewu titakamba zoti tiyambitse ulimi wa ma mega farm anapanga ma mega farm titapanga zoti kukhale NEEF zikongo za alimi zipangizo anapanga zimenezo titati amange nyumba za aphunzitsi eh, nyumba za apolisi anamanga zimenezo titati ayambirenso kumanga njanji inayambika njanji ija tikambe zimene iwowo anapanga ine ndiziyankhula pa zimenezo komano osati zimene ndikuganiza chiganizo chakuti n'chabwino chifukwa zonse ndanena apazi Ndikukhoza kuvomereza, chinali chiganizo chabwino kukamanga nyumba za apolisi, chinali chiganizo chabwino kuyambitsa NEEF, chinali chiganizo chabwino kuti ti, ah, timange misewu imene tinamanga ija, chinali chiganizo chabwino kumanga ku UNIMA ku that kind of infrastructure, masukulu aja, ziganizo zabwino. nkhani ya kugwa kwa ndege yabukanso m'palamenti sabata imeneyi aphungu akunena kuti pafu- pachitike fresh inquiry mpaka minister of justice oyankhiranso nkhaniyo ku parliament komweko sikutha nkhaniyi inu ngati aboma amene linalipo nthawi imene ndege ya a vice president ndi anthu ena idagwa mukuti bwanji pa zimenezi ndaitsatira nkhaniyo yeah ndinaona mupepala padzana mutatuluka nkhani ya nduna ya justice akuvomereza kuti akuyang'ananso ripoti komanso anafunsidwa a president apano ngati ali ndi ganizo lofuna kuunikanso nkhani imeneyi Yeah. ndi anayankha kuti ndikasankha nduna ya zamalamulo Nkhani idzachokera pamenepo kuti kodi tipitilire nayo kapena ayi. Nde poyankhulapo anduna aja atsimikizira kuti malipoti aja afika ku ofesi kwawo, akawawerengawerenga akuti aperekanso Chichewa chawo kwa a president kuti kuchokera pamenepo nkhaniyi akhoza kuona kuti iyende mwa mtundu wanji. Yeah. Koma mukandifunsa ine ndiyankhula ngati munthu kunena kuti pamene abale wanu achoka pakati panu mu njira imene simukukhutira simukukhutira n'zofotokozera Yeah. misozi sikutha misozi simatha yeah ndinamvetserera mmene anayankhulira olemekezeka ena m'parliament muja kuti zikuonetsa kuti nawonso akupanga echo ma voices akubanja oonetsa kuti misozi singathe yeah sikale lomweja that was, 20, uh, that was last year Yeah. dzaka ziwiri sidzinathe olo itakhala kuti ndi imfa ya normal misozi imakhala sinathebe Yeah. ndi anthu amakhala kuti akufuna mayankho mayankho aja mukakatenga sing'anga kuti adzafufuze chimene chachititsa kuti wina wake achite misala mmudzi koma inu nkumaganiza kuti a akatenga sing'angawa ndi amene timaganizira kuti mwina apengitsa nawo munthu Mm. chimakhala chinthu chabwino kuti mukatenge sing'anga wina Okay. ndipo ngati anthu akuti sing'anga wina akatengedwa chifukwa amene tiwaganizira awa ndi amene ali nkuthekera kotenga sing'anga amadikirira kuti awa akadzachoka tsiku lina kapena tikadzapeza ndalama zopezera sing'anga wina ife tidzakapeze sing'anga wina ndi chinthu chimene akuyembekezera amalawi chimene akhoza kuyembekezera nchakuti a si paja timati awa mwina sadapange ripoti yabwino kapena sanapange inquiry yabwino amagwiritsa ntchito machinery ya boma to conduct that inquiry nanga si bomalo ndi ili si machinery iliponso Kutereku boma ili lili ndi ntchito osakhala yomangoyankhula kapena kumakuwa m'parliament ayi lili ndi ntchito imene akunena a minister of justice ija aunikire ma report akaunika ma report nkuona pena pake sakupaona bwino pakufunika kaya ndi inquiry yanyuwani Yeah. apange order inquiry yanyuwani afufuze nkutheka kuti ukadaulo umene anagwiritsa ntchito poyamba mwina pena unaphonya Afufuze ndipo akamafufuza aganizire zonse zimene anthu alira kumangoti ayi pakuti ripoti inaperewera pakuti inaperewera alowe monsemu afufuze zimenezo afufuze zonsezo akamadzapereka ripoti idzakhale ya kubanja adzati tachilandira dziko lidzati tachilandira ineyo ndikuuzeni as a person imfa imene ija ine ndine munthu mmodzi amene ndimakhudzika naye nkhale anthu atapanda kuvomera chimenechi i was the last minister to work with skc in south korea munthu amene adagwirana naye chanza nkumutsanzika kuti ndikupita ndidzera ku dubai ndikafika ku south africa tikakumana ku malawi ndali ineyo zimene akulu amene aja ineyo mmene ndimamdziwira mkulu amene uja. i can tell you that man anthu ena sadamudziwe nkhale ena a utm samamdziwa munthu amene that man with me we have picture i have pictures zimene akundionetsa nayo mu phone mulungu mboni ena amene amayankhula kwambiri sadamukonde mkulu amene uja anandionetsa mu phone ndipo anthu ena akadzafuna kuti nditsutsane nawo ndidzawauza tulutsani foni yanu tsiku lakuti lakuti skc anakulemberani message yoti chani anakudzudzulani kuti chani anthu amenewo alipo alipo so ndiku ineyo ndine munthu wofunitsitsa kwambiri itapangika a fresh nthawi imene imagwa ndege Yes. inu nkuti mutabwera kuch- kuchokera ku south korea ineyo nkuti nditabwera Au muna- muna- muna- muli mdziko muno? ine nditabwera Yeah. koma kuti iwo aja adafika ngati ine ndafika ngati lero iwo adafika mawa lake okay atafika nkuti pamene pa mande penipeni timayankhulana kuti a kodi tayenda motani Okay. tidziona zokapereka ripoti mpamene imachitika ngozi imeneyi okay that's when the accident was happening do you, do you think anthu amene akunena kuti tionenso and i'm asking this question with a lot of uh, caution yes chifukwa ng- ngozi ija mwanena kale kuti s- anthu sadayiwale of course yeah but i have to ask of course

kuti abwera mulondola udzasaka afiti Yeah. zimathawa ndi mfiti okay koma ngati mudzi mukubwera na mlondola iweyo siiwe mfiti mumakhala gulu lotsatira mlondola kumaombera m'manja kafufuze kafufuze koma ngati uli mfiti inu muli mbali iti umathawa you mean me as a person Eh, in- mutakhala muti kuti mu- a- a- aubwera udzasaka mfiti kunena panozi kuti iya iya ineyo ndikhala mbali yonena zoti dzasakeni osati othawa Ayi, why okay nanga sipali nkhani ya black box Yes. and you and me we have discussed this. yes. koma ikumabwerabe ayi tsopano mukudziwa Ehe. ndikuwuzeni chimene mudzaona amene amabweretsa nkhani zimene zija pena mwinanso inu simunathandize ine inuyo anzanu olemba nkhani okay ndikuuzeni chimenechi lero Yeah. ndipo ndikuchalenjeni lero Please. anthu amene amanena zimene zija amachokera pa ma interview amene tidapanga Yeah. ndi olemba nkhani funso lake linkabwera linkati kodi ndege ankati chocho kuti inali ndi transponder anafunsa funso limeneli mtola nkhani wina kasim aube Okay. Ndiye ndinamufunsa kuti Transponder ndi chani? Iya. Adandiyankha kuti sindikudziwa. Ndiye ndidayankha kuti nanga ine ndikuyankhani chinthu chimene sindikuchidziwa? Sindikuchidziwa, sindikuyankhani. Ena adafunsa kuti kodi ndege akuti black box ili kuti? Ndiye ndidayankha kuti malinga ndi eni ake a ndegeyi, Iya. akunena kuti ndege iliyonse imakhala ndi ma standard features. Iya. Imakhala ndi zinthu zimene izizi mu ndege iliyonse zimakhalamo. Iya. koma kodi ngati black box ili standard feature ndiye kuti iyenera kukhalapo okay koma ngati black box sili standard feature eni ake ndiwo okay ma interview amene wawa ndikufuna ndikupempheni today yeah tili nawo you can do me a favor yeah tili nawo muli nawo Yeah, tili nawo. chonde ndikupempheni Yeah. ndikupempha izi pa television kwa malawi 23 million a brian banda inuyo ndi anthu onse amene amapanga attend those interviews za nthawi imene kuyambira pa 10th uh, june tili nazo zimene zijazo i will pay for them to be aired ndilipira kuti zipangidwe air zipangidwe air mpaka muone padafunsidwa mafunso amene owo palibe inu pamene ndinanena kuti black, bo black box tayipeza ndikuti inuyo iya ndikufunsani inuyo zimenezo ndikuti simuzipeza Okay. ndikuti nayo ndine koma nanga si anthu amanena kuti a moses kunkuyu Ayi, adanena kuti black box ndiye ndale zimene zozo koma palibe interview imene napanga ine yopanda makamera ndipo makamera osakhala a mbc kapena aku information Okay. anu eni Yeah, that's right. amene mukajambula ndi zanu that content that footage is yours Yeah. komanso zili mu digital panopo zilipo pena paliponse tatengani zimene zija I will pay for them

wakumwamba mulungu wanga kasakeni mukasaka simukachipanga air for free i will pay mundipatse in, mundipatse inuyo invoice yanu yamene mmachajira kupanga air interview ija ineyo ndikulipirani kamene angandilipire ku parliament kuja mwezi uno ndipanga honor that invoice mupange air that item mufunsane inuyo ma Nanga radio dzina- nanga dzina hosts. lanu limabwera bwanji kuti Nanga sina kuti- nali kuti ndine timutsira nokha. pla- anthu a- a- a- nkhani imene ikangobwera ikangotuluka kunkulu titulumise utulumise black box nali mneneri wa boma Okay. ine tindakumana ndi ma arrows ambiri sindimadandaula zimenezo okay ine ndakumana ndi ma arrows ambiri i don't even worry koma chimene ndimanena nchakuti mulungutu amaulula zoona and palibe amene angapange angapambane chifukwa chodetsa dzina langa ndi zinthu zabodza atati ndipange zinthu zoona i'll be like chauta ndilangeni chifukwa ndapanga zoyipazo koma chimene sindapange ndipo simudzandipeza ndikunjenjemera never inanso imene inanso imene ikumabwera Yes. ndi ya malemu witika yes boma lachoka I'm glad. Mpa- mpatseni I'm- I'm glad. ndamufunsanso ndi kachiwiri i'm glad mkonkuyu ndipo ndithokoze kwambiri kuti mwinanso mwanena imeneyi okay again nkhani yovuta iyi. ndiyovuta kwambiri ya padatayika mnyamata amene uja padatayika mnyamata amene uja mu njira yosakhala bwino akubanja mayankho alibe sadafotokozeredwe mogwirika bwino idapita nkhani ija amene amapita nayo akaya a za malamulo kufufuza adapezeka wina wofufuza akufunsidwa kuti ukuona ngati unagwira ntchito yo- yolondola pakafufu- pakafukufukuyu Iye nkufika poyankha kuti, Ayi, ndikuona kuti sindinagwire ntchito yolondola. Ndikuona ngati patsalira. Awo amene alipo m'boma lero Yeah. ali ndi udindo osakhala omangotulutsa misonzi ya akubanja kuja. Yeah. kuti wakubanja akamaona kuti akungonena kuti ayayi eh, u- aka- ukayima wina nkumakutonza kumakutchula zimene zija akubanja aja amati chonde tikudalirani kuti inuyo mutionetsa kanthu tagwirani ntchito yanu because ngati china chake inuyo simu, simu ena mukuti sadachipange bwino inu nkubwera nkumangoyankhula ndikupatseni chitsanzo mmawerenga baibulo mm. mukumbuka mmene ilili nkhani ya davide ndi goliyati mm. kuti sauli wasauka kuti tikuzunzika ifeyo ana ife a israeli ndi afilistiyo mm. ndi davide nkubwera nkuti ayi ine ndi amene ndang'ambira dzinkhanira ndi ine ndi dzimbango ndi dzina zoterozo uyu ndikhoza kukamupha ndiye muganiza kupita kuchigwa kuja Davide nkukangoima nkukayamba kuwanena ena aja, ayi inu mudalephera kupha Goliati, inu mudalephera kutere Sauli ali apa, adzati "Ah, a Davide munabwera kuti mudzatani, mudzapha Goliati, tatembenukirani uwo muphe Goliati, osakhala zoti mudzitiuza ife zimenezo. Okay. What is needed now kuti atonthoze wanthu nkubwera ngati akuona kuti Moses iweyo tikuganizira izi

she can't even say kuti andipatsako ine moni olo kamodzi never nchifukwa chake ndimanena ineyo kuti Mm. pano ndimanena zoti ayawa ali mboma mwina akhonza kubisala pano sitili mboma Pano Ngati- ngati si- afuna kugwira. pano sitili mboma Ngati afuna kugwira. ndimakhala ine ndimakhala ku lilongwe ndi ku blantyre Yeah. sindili mboma ine ngati ineyo akufuna kuti atatenga atatenga ine akafunse mafunso akafunse mafunso ndipo sindikukana except kuti adzikandifunsa atandisunga pena angandisungepo i don't care koma kumwamba kudzayankhula kuti zoona ndi zimene chimandipatsa nkhawa nchakuti as they are doing this opanga choyipa uja akuzemba kutchautchau Mm. akuzemba kuthantontha inu ndafikirapo kuti kwako banja aja nkuwayankhula kuti ineyo ndilipo ngati pali chimene tingapange chotithandizire kuti zinthu zizende mu- mwina mokuti chilungamo chidziwike just know ndikupemphera nanu basi kumwambako mulungu alipo tsiku lina adzaulula anthu I'm telling you this mugwire chimenechi tsiku lake Yeah. mulungu alipo tonzo limene limachitika anthu timatukwana inu simawerenga baibulo inu Mm. achimwene kunali mkosana uyu adatukwana kwambiri timamuti ndani adatukwana davide kwambiri uyu i've just forgotten his name koma atatukwana Akuti ankafunsa tsopano Abishai ankafunsa kuti ah akulu inu kutukwana kumeneku bwanji ndithane naye bwanji amenewo kumafunsa Davide Davide akuti ayi nkutheka kuti kutukwana kumene atukwanako nkumene kupangitse kuti Mulungu mwina andiyankhe msanga ndiye mmene anthu amene akutukwanidwa ine ndimavomera kutukwanidwa kumene kuja futi nkutheka kuti Mulungu apange chinthu china ifuti amene tukwanidwa so I don't care so nkhani za ndege black box mm. nkhani za witika mm. mzimu wawo upitilire kuusa mumtendere mm. you are open about it of course, of course. simuli mboma totally ndipo panopo pamene sitili mboma Yeah. ndiye pabwino okay kuti wina asapezeke akumayankhula zongoyankhula zapakamwa chimene anthu akuyembekezera nchokuti inu mukuti kaya mukutchula ndani mukutchula mukutchula anthu angati kaya mwina nkutchulapo ine Yeah. akuti ine ndimakhala kuti bwerani dzatengeni ine kuti anthu akubanja aja anenezo kuti ee chilungamo mwina mukachipeza komanso mukanditenga musanditenga chifukwa ena ake analemba pa facebook Okay. dzibwerani mukudziwa zokuti muli nayo nkhani yokwanira chifukwa inenso ndalama zaulere ndimazifuna okay inenso ndalama zaulere kudzawasumira kuti andipanga zinthu zomwe sindinapange Eh. Ah, inu simungasume anthu atakupangani zinthu zachipongwe musadapange chinthu kudzasuma malamulo amapereka I- zimene. yeah. eh so azipanga zinthu akumadziwa kuti apapa akalamulanso kuti mupatseni munthu kumamupatsa yeah basi timalize ndi anyamata azikwanje Mm. amene akuganiziridwa kuti amachita ama, ama, ama, ama chita zipolowe ku lilongwe Mm. atengedwa ndi apolisi Yes. inu ndi Jessie Kabwila munapita kukaona Mm. ena amanena kuti Mm. kuti udziwe kuti udziwe Mwino wako kalo mugende. mgende kalulu Eh. akauza ambuye ake Akauza mbuyake. ambuye ake ake ndinu ndi a Kabwila Ah, tisankhe motero okay tisankhe motero matu paja matani mwina funso imene ndimaona ngati kuti tisaliyankhe motero likhale limenelolo kuti ayi Okay. koma paja pokuti eni ake anthu ndinu tikhonza kukhala mogwedera pang'ono Yeah. chifukwa chakuti anthu aja ali ndi mabanja amene ndi eni akewo ali ndi azinzawo amene Yeah. akhoza kuvomera ndi eni akewo Yeah. mwina enawo akhoza kukhala kuti ndi akuchipani amene ali ndi eni ake kuti ndi akuchipaniko koma kunena zokuti kutuma ndinene zoti ayi okay mu- munapita kuti zimveke bwanji ineyo kupita kumene kuja Yeah. ndikuwuzeni izi ndipo ndikuyankhula moopa mulungu yeah pagulu pa anyamata aja alipo 15 yeah anyamata amene aja ine mwina nditakumana nawo panjira ina aja sindingaloze sanayambe apangapo interact ndi ineyo yeah koma pamene paja pali anyamata ena awiri anyamata awiri amenewo ineyo ndimawadziwa okay ndimawadziwa personally kuwadziwa kwake nkwakuti mmodzi mwa anyamata amenewo ineyo adachitapo pemphero lopempherera ine ndiye kaya ngokuti amule- amutenga kuti akumwimba mulandu koma mnyamata ameneyo timamuti dala dala anachitapo pemphero lopempherera ineyo ntavutika kundiyimbira foni ineyo ndaona zakuti zakuti koma ndikupemphera nanu ndikufunirani zabwino ineyo mmene achitira anthu anthu mmene akhalira chete dala nkhani yake inali iti mwayimbira ineyo foni ayi zinthu zina zidandivuta zidakuvutani kuti Mzi- moyo momuno Okay, anthu ndi- ndimadwala okay. eh. so iyeyo adayima nane Okay. kundipatsa pemphero okay chimenecho Olo atakhala kuti amuimba mlandu wa mtundu wanji, sindingalephere kupita nkuti nkamuone. Sindingalephere kuchita zimenezo. Okay. Wina wachiwiri, tili ndi msungwana wina amene panopo chidakhala ngati chibale. Yeah. Koma zomangocheza zomwe panopo ngati ndi mchemwali wanga. Yeah. Adali naye pa ubwenzi. Okay. Mu nthawi ya ubwenzi umene uja, ine ndidadziwana naye timangochita mulamu mulamu. Yeah. Mu mulamu mmene momo nkupeza kuti ali mu gulu limene lija mtsikana ayi mnyamatayo mnyamatayo okay sindikanalephera kunena zokuti chifukwa chakuti wagwidwa ali akuimbidwa nkhani zotere ndinene kuti kaubale kaja kapita ayi ineyo chikhalidwe changa sichamtundu umenewo olo atakhala kuti munthu woimbidwa mulandu wa mtundu wanji ine chibale ndi ChiPangapale anyamata aja simunakhale nawo pa meeting wakumwamba mboni yanga wakumwamba wakumwambayo mboni yanga ndikunama zimene zakumwambayo achotse chikugunda umu simukuwadziwa ndikuti wakumwambayo mboni yanga ndatchulapo anyamata awiri A- a- awiri ndi amene mukuwadziwa ndakutchulira nawenso amene okay kupita kwanga kumene kuja nali kuti ah, dala alumu uyuso alumu ayi anthu awa akadzatuluka adzandifunsa kuti ayimwene olo kudzati olosuja ndidakupemphererani mutavutika sindakapanga zimenezo mtima wanga udakakana sitingakambe zambiri poti zili ku khoti chabwino koma chimene chimachitika whether kaya ndi amenewawa anyamata ake kaya ndi ena chinali chinthu chabwino inuyo mukuona choti chomayenda cho- choma- Zikwanje. Ah, zimene sizingakhale zinthu zabwino simunayankhule bwanji zimene zijazo Eh? no go back into your records munayankhula go back into your records kuti cha pitani mmene kulano I, I, i spoke in condemnation of that the president spoke in condemnation of that komanso ndi mwamphamvu sindidziwa mwamphamvu motani mwamphamvu nkuti agwidwe anthu amene sadagwidwe iya zimenezo ndipo wina wina ena amachita ku- ku- kuamenya anamiwa apolisi ali pompo a mdf ali pompo koditu zimenezizi Yeah. ndi zinthu zokuti zilibe malo mu democracy apolisiwa akhala akuchita zimenezi kwa nthawi yayitali tinene zimenezo ine ine ine ndinapangidwapo ataki apolisi nkumaona a Billy Mayaya tsiku ankapangidwa ataki ine ndilipo ine Ndathawira ku Queens kuja limodzi ndi iwo aja. Ndimakasamala amene aja ndineyo. Awa auje na anamiwa zimene zachitikazi taziona zikuchitika. We have seen aja uh, anthu onse amene akhala akuchitidwa zipongwe zonsezo zilibe malo mu democracy ngakhale kutaya kuti boma lili m'manja mwa ndani ndi zopanda malo mu democracy tikamazilekerera zimene zija zizikhala kuti zikuchitika chifukwa kupanga lero ndi awo mawa zilole zichitike chifukwa apanga lero ndi awo koma apolisi adzayime paokha Kuima paokha kwa apolisi kumene kuja. Bwezi lero tikumati aja adaotcha galimoto yanga aja adagwidwa. Bwezi lero tikumati aja anamenya Billy Mayaya aja adagwidwa. Bwezi lero tikumati amene akupanga zipongwe zimenezi agwidwa. Bwezi tikumaona kuti onsewa akuimbidwa milandu. Zisamatengere kuti ayi tidzidikire adzachoke mboma. ndalama akuti zikusonkhedwa Zachana. ndalama akuti zikusonkhedwa ku chipani zothandizira anyamatawa S- nchifukwa chake ndikufunsa kuti anyamatawa simukuwadziwa

akusonkhanitsa ndalama ya ndani Mhm. izo mumati mwangomva zimenezi ayi sizimachitika zomwe ayi tangomva kuti tangomva kuti Ah, koma tidzigwirira pakuti Mm. akuti akuti akupanga chakuti chakuti so you want to tell us on a national tv Yes. kuti chipani chanu sichikusonkha ndalama zothandizira anyamatawo chipani tikuti chisonkhe ndalama ndiye kuti thumba lake nkwa treasurer general okay. chipani kayendetsedwe ka chipani chake yeah timatolera ndalama munjira zosiyanasiyana Muse- ayi koma inuyo simunachenjere bwino simunachenjere bwino koma koma I'll- I'll- I'll- you, you take that one Okay. you take that one Alright. it's your call Ayi, chabwino. Eh. Eh, timatero kuti ndalama kuchipani kuja timasonkhanitsa kudzera munjira zosiyanasiyana Yeah. kaya kwa otithandiza kaya kuchokera ku parliament amatipatsa ndalama zimafikira mwa treasurer general Okay. ngati kwagwa mavuto Ndiye mavutowa timagwirizana ndondomeko zathu kuti amene wavutika mwamtunduwu tikhonza kumuthandiza, Treasurer General amapanga release ndalama nkuthandizira mbali zimenezo. Okay. It's a fair, it's a fair answer. Thank you. Pamenepanso ndiye timalizire pamenepa. Ndikufuna ndikuyamikeni kwambiri chifukwa chobwera. Nkhani zimene zina zimene takamba ndi zosautsa eh, kwambiri and uh, I am I'm, I'm, I'm glad kuti you have managed to answer them mm. with a lot of grace mm. si nkhani zophweka ayi imfa ya president nkhani za Witika zija si nkhani zophweka Ayi, ndi nkhani and, and, and i needed to raise these questions No, I'm glad you did. Yeah. I'm glad you did. Yeah. Zimenezozo as I said, ndikuliona tsiku limene zidzakhala ndi closure. Eri? Eh, ndimaliona. tisanafenso zidzakhala ndi closure mugwire mawu amenewo tisanafe there will be a closure there will be a closure tisanafe ine kuti ndi palibe amene adzandikhudze ineyo ndisadachite choyipa kuti andipange harm nkupindula Mm. sizatheka sizachitika za aliyense opanga plan evil against me ndisadalakwe aya akunama sizachitika mawu anu omaliza Ndameta. Ndomwe basi amenewo. Mawu omaliza amene. Amenewo basi. Opanga plan yoipa Kwa ineyo. pamene inu simunachita choipa. Sindinalakwe. Sizatheka. Sizatheka. Not in this life. Honorable Kunkuyu, thank you very much for joining us. You're welcome, sir. pamenepanso ndiye pamapeto a programu yathu ya times exclusive madzulo ano pano pa kanema wa times Madzulo ano tinali ndi olemekezeka bambo Moses Kunkuyu nduna ya ah, nduna yakale Nduna- nduna yakale ya information koma tsopano ndi MCP whip komanso campaign director ku chipani cha Malawi Congress iwowa ndi phungu wa nyumba ya malamulonso ndine Brian Banda mmalo mwa ife tonse kuno ku Times headquarters ku Blantyre kukuyamikani pokhala nafe madzulo ano until next time